Alright, so as I had said, uh, that today we'll be joined by a young woman who is ready to share her personal experience in regards to contraceptives. Uh, welcome into the program. Thank you.
Alright, uh, mine tinafotokoza kuti program yayo tikhatukambirana nkhani zokhuzana kulera. As a young woman who experienced something in regards to contraceptives, would you please share your story with us kuti kodi chimene chinakupangisani kuti kuyambirira mukasake njira zakulera ndi chani komanso zophinja zimene munakumana nazo mkati mwa ulendo wanu ndi zi- ndi zinthu ziti okay zikomo kwambiri Ah, poyambirira titakhala ndi amuna anga tinakambirana kuti tikuyenera tipeze njira yakulera nthawi imeneyo tinali ndi ana awiri komano anali amasiyana zaka ziwiri pakati panali difference ya 2 years yeah, yeah 2 years so we thought of going for family planning kuti abasi anawa akwana asi mwina kuti ndizithamangathamanga tigwire ntchito

Komano ndimazitenga ngati ma side effects akulera eh? kumene anthu amanenera kuti ukakhala kuti ukulera ma hormones amakhala kuti abalalika chanchani umamva zina ndi zina mimba imakula ena mutu umapweteka zinthu ngati zimenezozo ndimakuti ah, ndiye kuti ndi chani ndi zomwezo till ndinaona kuti ash this is too much mimba yanga ikuoneka kuti chani Ikukula nde ndinapita ndinapitanso kuchipatala kuja kuti ndikafotokoze kuti ndikukumana ndi izi izi izi izi ndi chani nditapita of course nthawi imene sindimayembekezanso kuti ngakhale kuti ndi mimba eh Asi, tapita kumene kuja Asi, ata okay mukumva izizi eh, chabwino tiyeni tingoyeza ngati ingakhale mimba Asi, kuyeza apa gonani apa tiyeze kuyeza apa amayi mimbatu iyi And uh, this is five months plus. Five. Five months plus. And musaganizenso kuti mungachotsenso kuti basi mungaganize zochotsa mm. mwana ndi wamkulu musho mm. imagine munthu unalibe mimba mm. sumaganiza za mimba ukangozindikira kuti mm.
and umalera umalera mm.
ukangozindikira kuti this is five months plus mm. going to six mm. yeah? Ai, kunavutatu. So how How did that affect you now? ah panopa of course tinazitolera eh? because mwana anakula ndi wamkulu the, the boy is 10 almost 10 years now No, like when you received the news. komano nthawi imeneyoyo ndi eh olo kuti tituluke mu office mwa dokotala zinavutatu okuti ndimuze ndimuze mamuna wanga nayenso sanakhulupirire kuti ah, zakhala bwanji i was shocked then then like literally shocked kuti ah, za- zakhala bwanji and timadalira kuti tayika chake cholera chitilera ndiye kuti tathana nazo izizi How, how, do you, how do you get to choose that method? Yeah, you said no, brand. china ndi chimecho choti kuchipatala kuja samakufotokozera bwinobwino kuti sikumakhala ka i don't know panopa eti koma that time mwina amayenera kuti akuuzeni kuti okay mukamasankha njira iyi ndiye kuti ukhale kuti ndiwote of course we know kuti it's not 100 percent as they say komano amayenera mwina azikuphunzitsaninso ndi kuti na magazi ako amuyeze magazi and i believe kuti amakhala kuti zolerazo zo njira yakuti yakuti ikugwirizana ndizi mwakuti wakuti sungatenge njira yakuti ngati magazi ako things like those komano umankhala kuti tikamapita most of women umangopita kuti wangomva mwina kwanzako Mm. kuti okay ine naika naika ichi and zikundiyendera bwino Mm. ine ndinapanga zakuti ine ndimwa mapills popopopo Mm. then you just go with your own way kuti ndabwera mundiike mundiike chakuti cha pamkono ndabwera ndikufuna mundibaye jakisoni ndabwera mundipase ma pills basi off we go not knowing kuti mwina zimakhala ndi machani zimakhala ndi ma ma effects ngati amenewawo Eh, then ndapezeka kuti ha mimba yabwera it was the hardest and i think the hardest month nditangozindikira eh. And kumuuza mamuna anga though he was very supportive koyambirirako koma munthu ndi munthu naye anapezeka kuti sanachitenge bwinobwino koyambirira kuti ah, zakhala bwanji kapena you already had mimba before before before atakhala kuti inali yanga mwina ndinakaziwa mazuza zimenezo zinazo nde ka doubt be kanazabwera

Okay, I think kwambiri chomwe chikufunika chikufunika mwina ndi sensitization or civic education kwambiri eti Mm. mostly kwa amene sali pabanja Mm. chifukwa ama they are judged kuti akatenga bwanji kulera Mm. ndiye kuti akupanga zogonana komano you never know zogonanazo nde zimachitikabe Mm. komano sinanga sitimaonetsera Mm. komano pokatengapo ndikuona kuti mwina enaake akuona kuti wakatenga kulera

zikufunika kuti anthu azikhala open kuti tisamajajane munthu akamakatenga ulera kumakhala kuti iweyo kuzidziwa wekha kuti ineyo mmene ndililimu and even ni anthu apabanja amakhala kuti ngati sakulera ndi aja amakapezeka kuti ana moso ayambira ana mpaka 6 7 munthu zaka 20 chakuti Ach- akuopa kuti akatenge kulera komanso mwina abambo nyumbamo safuna zolera komano abambowo ndoti ndiye ndi chokonoka

inali cha yakuti sinanga sumayembekezera kuti ukhala ndi mimba right sumayembekezera kuti u- ukuyenera uberekaso by that time ana ako ndi ang'onoang'ono ukali mkali zinthu zoti sungamayende nawo ana ako zite ana ndi ang'onoang'ono and maganizo ena pena pena maganizo aja ochosa aja amakubwerera munthu ankandibwererako maganizo amene kuti ah, okay noti kuchosa isacho kuti kuchita kupita ka funa upangiri ochotse koma ziya zoti "Ah, kodi anthu aja mimba imangopeza kuti akuti amangopeza kuti mimba from nowhere mimba yachoka zimayenda manje eh? zimene zija zo kuti when you're stressed ka amakhala chani mimba yachoka when you're depressed kumaganiza kuti "Ah, sizingandichitikire eh? kuti zizikuthana nazo komano because tinapezeka kuti we talked with my husband he was very supportive and said okay fine kwina kwatsala kanthu kochepa kale it was already almost six months seven eight nine in three months time ukhala kuti mwana watani wabadwa and the other stigma imene nakumana nayo the other uja block ndi kuchipatala nditapitano kuti Sister ndili ndi mimba ndilinso ndi cha pamkonochi nde ndimapitano kuti akandichotse yo

andichotsa and life went on Okay.
So maybe um, before you leave, what's your advice kwa azimai and also young women in regards to ma contraceptives? Azipitiriza kugwiritsa ntchito njira zakulera kapena asiye chifukwa you went through this. What's your advice?

about it kwa Mm. kangapo konse Mm. kuti for ya mimba basi akanditsa Mm. koma its not only Mm. or even ana achichepere Mm. fodi amakhala kuti ndikayisiya mimbayi ndakuti ndabasa choyankhula anthu chochani zinthu zangati zimenezo so i think chachikulu et its civic education Mm. kuti iziyambira patali and ikhale yochuluka et Iziyambira patali even in kaya ku primary kuja? Because you end up knowing kuti ana ena achichepere amakhala they are sexually active. Ngakhale makolo awo sakudziwa they are sexually active koma they cannot go for for ka makondomu awadabwa ku shopu kuja kuti iwe mwana wamng'ono mwana uzagula kondomu yachani basi akwala basi nde kuti ndikangopanga mimba kaya matenda zinthu zangati zimenezo nde nzofunika kuti kuzikha kukhale ma civic education okwanira ma civic education okwanira anthu aziphunzitsidwa kuti kukatenga kulerako ndi si tchimo si tchimo ndiye kuti ukuyenera kuti ukuziteteza Mm. umakhala you have plans people have plans mbereke mwana mmodzi mbereke anatatu koma kuna kusunga mankhwawo nanga uzi- muzitani mukhalabe kuti mukugona nayebe basi Mm. komano mutani kuti muteteze kuti musatengeso mwana wina musatengeso mimba ina you need to go for contraceptive so in my case eh, chifukwa kuti ndinali nditatengako contraception yo koma zinapezeka kuti zinatembenuka i think ino kuchipatala kuja achipatala azaumoyo kaya akuyenera kukhala kumatilangiza bwinobwino i think there should be a way kuti zomakuyezazo zenizeni zomveka bwinobwino eh? Mm. osati kuti mwina kungoyeza mkodzo kuti basi ngati kungoyeza kuti ulibe mimba ndiye kuti you can go for this akuyenera mwina kumapereka ndi upangiri wokwanira kuti munthu uyu mmene ulili mthupi mwakomo kulera uyu satheka inu mmene mthupi mwanu mulili kulera mukuyenera kuti mutenge njira yakuti yakuti uyu satheka i think that's the only way yeah. All right.
Thank you so much for sharing your story with us. We hope kuti anthu ambiri aphunzira nawo from your experience and also from the advice that you have actually given to young people out there. Thank you. mmenemu ndi mmene tachezera ndi mlendo wathu mpulogalamu yathu ya lero ya Pamthunzi podcast uh, mlendo ameneyi anasankha kuti tisamutchule dzina komanso tisamuonese nkhope pa zifukwa zina At Pamthunzi Podcast we value your privacy so whatever stories you have bwerani nawo tipange share so that ena aphunzirepo zinazo inu muzakhala obisika anthu sazadziwa kuti nkhani ndi yanu koma tathokoza kwambiri kuti munabwera and we, we shared your story Ziko. So, like we mentioned earlier, that will also be joined by health expert who will shed more light on the topic. So, he will be joining us soon. Kuti afotokoze kuti kodi achipatala

Welcome back, so like we said kuti will also be joined by a health expert who'll shed more light on the issue imene tikukambirana lero yokhudzana ma contraceptives. So with us in the studio is uh, Dr. Francis Makiya. Uh, he will also go ahead and introduce himself. Takulandirani mu program.
zikomo kwambiri Dzina lanu ndatchula kale koma mwina mutiuza udindo wanu and komwe mumagwira ntchito.
Um ine ndi Francis Makiya uh, ndimapanga za udokotala uh, pakali pano ndimagwira ku Mwanza uh, ngati district medical officer nde ndimakhala ndikuyang'anira za clinical care uh, boma la Mwanza lonse ziko Alright, so in this program leroli tacheza ndi mzimayi ndithu amene amafotokoza kuti anayeserako kugwiritsa ntchito njira za kulera makamaka anakaikira Norplant makamaka njira ya Norplant so she explained that atakaikira she faced ma problems where she eventually got pregnant while she still had the Norplant so we wanted to understand from you now as a health expert to say how exactly do contraceptives work and in her case why do you think uh, is the reason why ma contraceptives ena they fail sometimes yeah.
uh, zikomo kwambiri chifukwa cha funso limeneli um, tikamakamba za ma contraceptives kapena njira zakulera um, titha kuzigawa magulu mwina tingoyika kuti mwina follow uh, for our audience gulu loyamba lotulusa michere uh, gulu lachiwiri limakhala lokuti kugwisa ntchito chinthu chokuti chikutchinga eti uh, nde gulu lachitatu ndekuti lotsekeratu uh, ndoti njira ya permanent uh, gulu lina njira za chilengedwe Nde njira za michere zija zimakhala kuti zikutulusa ma hormones omwe titha kuti michere ah, omweno amapita mthupi muja ndikumakapanga kuti munthu asatenge mimba um, njira zokuti za permanent ndekuti tikutseka kwa amayi kapena kwa abambo Ah, ndekuti munthu uja sazatulusaso zira ngati ali wa mayi sazatulusaso mbewu sperm ngati ali mzibambo uh, njira zina za zotchinga ndiye kuti ndi ngati kondomu uh, ya, ya amayi kapena ya abambo kulinso china timati diaphragm amalowetsa mu njira ya abambo muja chimakakhala pa khomo la chiberekero kuti munthu asatenge mimba Ah, njira ina zi- njira zina ndi zija timati za chilengedwe Ah, ndiye kuti munthu amakhala akumawerenga masiku kuti ah, ndinasamba siku lakuti ah, ndiye kuti panopa nditha kugonana ndi mzibambo. Ena amapeza kuti amathira pambali uh, osathira mu njira ya abambo uh, ndeno njira zimenezi uh, zili ndi mmene zimagwirira ntchito uh, komano njira iliyonse imatha kupeza kuti pena yatani ya- yakanika uh, nde njira ngati ya implant imathadi kukanika uh, zimatha kuchitika of course ndi zosowa koma zimachitika uh, pamakhala zinthu zingapo zomwe mwina zimatha kupeza kuti zakanikisa kuti njira igwire eti uh, pena imakhala kuti mmene njira ija yaperekedwera kwa munthu ndoti mmene yayikidwira chifukwa kamene kaja kamayenera kuti kasachite kulowa mu muscles kapena m'minyewa kakhalebe cha mmwambamo eti mm. uh, nde zimatengera kuti munthu wakalowetsa bwanji mm. uh, komanso ka product kachimene kalili eti uh, pena zimatha kupeza kuti kachinthu kaja kali ndi factory fault mm. it's rare koma zimatha kuchitika mm. um, komanso pena zimatha kupeza kuti ka item kaja it's expired uh, okay. ndoti sikakagwira ntchito bwino apena mmene zinthu zija zinasungidwira eti, eh, zimayenera kuti zinthu zija zisungidwe pamalo abwinobwino ah, matemperature abwinobwino ah, ku pharmacy kuja pamakhala kuti mankhwala ena aliwonse tiziwasunga mwa ndondomeko yake matemperature yake ena zimathokanika chifukwa kuti mwina akumwa mankhwala ena ndi mankhwala omwe akumwa aja akukakhuzana ndi kulera uja uh, mwachitsanzo anthu omwe amadwala epilepsy upeza kuti akumwa mankhwala ena okuti asamagwe eti uh, ndi mankhwala amene aja amatha kukatani kukapezeka kuti so akhuzana ndi kulera uja uh, komanso pena uh, zimatha kutheka kuti munthu amene akuyika njira ija mwina wagonana kumene ndi mzibambo ma sperm aja amatha kukhala kuti akadalipo mkati muja Mm. uh, nde zimatha kupeza kuti pena watenga mimba uh, olo pena uh, zimatha kupeza kuti mwina anthu sanaunikire bwinobwino kuti pamene munthu uja akuzayika kulera ali kale oyembekezera Mm. nde timafuna kumene kuti aliyense akamabwera ayezedwe chani uh, ayezedwe kuti uh, sali oyembekezera nde mwina mwachidule tingonena kuti njira iliyonse uh, yakulera imatha kukanika uh, koma zimangotengeranso kuti uh, munthu uja zilipo zomwe mwina zikumchitikira mthupi mwake mm-hmm. uh, kapena product ija mmenenso yayikidwira mm-hmm. nde tinenedi kuti pano pa njira izi zimatha kukanika koma chofunikira kwambiri munthu uja akamabwera kuti akufuna ayikitse njira alongosoleredwe kuti njira imagwira ntchito chonchi, uh, zovuta zomwe atha kukakumana nazo ndi chonchi komanso chiopsezo chokuti chitha kukanika uh, itha kukhalapo mm. nde njira mwina yomwe imadalirika kwambiri ndekuti ndikutseka mm. ndekuti tamutseka basi kenako lupu kumabwera njira zinazi mm. kenako ndekuti makondomu ali chakumunsiko komano njira zomwe zimakanika kwambiri nde ndizachilengedwezi zomawerenga masiku kutayira pambali uh, nde zima- zimezi zimalephera kwambiri
Wow, this is very insightful. Um, I'm sure nanunso mwaphunzirapo kuphunzirapo zina ndi zina. Chimene mwachiphunziracho tapangani comment tione kuti kodi lero mwachoka ndi chani. Um, from your own perspective, doctor, um, What do you think are the challenges or the barriers that prevent people, especially young women, to access uh, contraceptives? Um, monga mmene tikudziwira um, anthu achichepere ambiri eti, um, nthawi zambiri amakhala kuti ifeyo ngati society timayembekezera kuti munthu wachichepere sangamapange zogonana sanafikepo nde muzaona kuti malamulo athu even zambiri mmene timachitira timakhala kuti "Ah, uyu sangamagonane sanafikepo Sanafike. nde muzaona kuti ndi zija pamabwera nkhani yokuti "Ah, ukatenge chilolezo kwa makolo utani utani pamene tikuziwa kuti ndi zinthu zovuta kuti mwana uja akauze mayi kuti amayi ndikufuna ndikatenge kondomu koma ndikufuna ndikayike cha pamkono zimakhala be zina zake zovuta Eh, ndingazizimukeso Eh, ndizovuta ndeye mutha kuona kuti pali even kuyambira ku chikhalidwe chathu mmene timamuyang'anira munthu wamng'ono ndikaona kuti tinamuika mu ka blanket kenakake kuti ah, or ka box kenakake kuti ah, uyu izizi sakuyenera azipanga komano reality on the ground ndi kuti anthu akugonana ndithu. mzapeza zoti ana ambiri by 12 years a- apanga kube experience zogonana of some sort um, by 15 years majority amakhala kuti zogonanazi nde zayambikapo ndebe chifoti timaona ngati kuti anthu oti sakugonana mzapeza kuti ma steps ambiri okuti tipange ensure kuti uyuyu pamene akufuna zakulera zimavuta um, komabe ngakhale zili choncho nde muzaona kuti boma pakuzi- pakuzindikira kuti anawo amakumana ndi zophinja kuti akapeze service ija pa parental consent komanso Ma service ambiri ali kutali, ma service ambiri amaperekedwa nthawi yomwe aja ali mu class. Komanso anthu aja amakhala kuti sakupasidwa uphungu okwanira eti. Nde panayamba kuchitika zina ndi zina kuti be ana aja azithandizidwa. Ngati mwana wafuna emergency contraceptive sakufunika kuti akauze munthu. Pali ana ena okuti anakwatira ali ang'onoang'ono amene aja sakufunika kuti. akauze makolo pali ana ena okuti amakhala kuti basi iwo by nature anatani anakula ana, ngati kuti they are emancipated amene aja sakufunika kutani makolo komanso kuchipatala kuja munthu health worker pena amatha kuona situation ndikupanga waiver za parental consent zija. Sure service ija umaipereka in confidence eti muchipinda chomata ndeno ngati wampasa mwana uja sukuyenera ukauza mai ake kuti a mwana wanu kuti anabwera ndamwika chapamkono ayi nde zimenezo zimalimbikitsidwa kuti ana aja chifukwa as much as we know kuti pali ma zovuta ndi zopinga zomwe zikuwalepheresa eti ah, nkhani za parental consent komano anaja akufunika service mm. nde tikawapasa service iji ikhale kuti it's in confidence mm. um, ndebe mwina zina ndi zina ndi zimene zikuchitika komanso mwina tingonena kuti panopa kuti timati youth friendly health services mm. mm. zomwe boma likumalimbikisa kuti chipatala chilichonse chizikhala ndi youth friendly health services kuti ana aja uh, chifukwa tikuziwa kuti ana aja amagonana yes. mm.
ngakhale ifeyo we expect them kuti asamagonane akumagonana ndiye tiwafikire kumene kuja ndoti kukhale munthu wachinyamata mnzawo wophunzitsidwa bwino ah, malo aja akhale kuti achinyamata aja akafika amasuka ah, service ija atha kuipeza mu nthawi yomwe iwo aja kaya achoka ku sukulu kenako abwera ndiye kuti kaya kumadzulo kaya weekend kuti service ija ikathe kuwafikira nde ifike muzaona pano pa chipatala mukapita amapeza mumapeza pena youth friendly corner or youth friendly health service and chipatala sichimangolembedwa pamakhala kuti ndiye kuti chatsatira ndondomeko yoti kuti chizipereka youth friendly health services Thank you so much for watching today's episode of Pamthunzi Podcast. As we're discussing a very crucial issue on contraceptives, and a big thank you to